2023 ukraine inalimbikisa nkhondo ndi kukana zokambirana za mtendere anakhazikisa counter offensive yofuna kulanda madera amene ali m'manja mwa russia mapeto ake zawavuta russia ndi imene kuchita bwino kuyerekeza ndi ukraine chaka chatha analanda mzinda ofunikira wa bakhmut posachedwa pompa alanda avdiivka pobeda sieverne lastochne stepove madera onsewa akulamulidwa ndi putin nkhondo ikupitirira ndikunena pano ndipo russia ikuchita bwino kwambiri zonsezi zikuchitika chifukwa america ndi nato asiya kutumiza zida za nkhondo komanso ndalama zokwanira ku ukraine la mulungu lapitali zelensky anaulula kwa nthawi yoyamba kunena kuti asilikali ake oposa 31000 aphedwa pa nkhondo imeneyi m'mbuyomu boma lake linkakana kutchula figa figa ya asilikali amene anaphedwa pa nkhondo ankangotiuza kuti ambiri amene akuphedwa ndi ochokera ku russia lero waulula yekha pamaso pa atolankhani akuti asilikali a ukraine 31000 plus aphedwa tikukumbukira mu august chaka chatha akuluakulu aku america anatiuza figa ya 70000 koma zelensky anakana mkulu wa european union anatiuza figa ya 100000 lero zelensky akuulula kwa nthawi yoyamba kunena kuti 31,000 plus soldiers aphedwa ku ukraine tikayang'ana ma statement amenewa ndi umboni wokwanira onena kuti zambiri zimene takhala tikumva zokhuza nkhondo ya ku ukraine anali mapropaganda chabe last week russia italanda tauni ya avdiivka america imanyozesa komanso kuderera pomanena kuti ndi zopanda ntchito lero ma americans omwewo asintha statement nkumanena zosemphana john kirby white house security advisor watsimikiza lero pamene amayankhula ndi atolankhani wanena kuti ukraine yalandidwa malo ambiri ndipo kupanga chibwana akhoza kuluziratu pasathe miyezi iwiri If America don't support them, Russia will took more territories. The situation is dire and Ukraine could lose. Alibe manpower yokwanira ngakhalenso zida za nkhondo. Walankhula motero John Kirby, ameneyu ndi security advisor wa ku White House. Ndi mmene zikuvutiramu, zelensky akuyenera kupanga chisankho chisankho chimene akuyenera kupanga chikhale cha nzeru apitirize nkhondo ndi kulandidwa malo ochuluka avomereze kugonja pamaso pa dziko lonse or else achite zokambira za mtendere ndi putin ndiye masiku awiri apitawa iyeyu wabwera poyera ndikusankha zokambira za mtendere watulutsa peace plan imene ikachitikire ku switzerland malowa wasankha yekha kunena kuti akufuna kuitana maiko osiyanasiyana akachite zokambira za mtendere ku switzerland iyeyu watulutsa 10 peace plan imene iyeyo akufuna kuti russia itsatire mwa zina zelensky akufuna russia ibweze malo amene alanda putin achotse asilikali ake ku ukraine komanso atulutse ku ndende ma prisoners of war amene akusungidwa ku russia pa nkhondo pamakhala anthu ena amene amagwidwa ngati asilikali amatchedwa prisoners of war russia inagwira asilikali ambiri aku ukraine amene akuwasunga ku ndende ndiye zelensky akunena kuti ngati putin akufuna za mtendere choyamba akuyenera kutulutsa ku ndende ma prisoners of war amenewa chachiwiri akuyenera kuchotsa asilikali ake ku ukraine komanso china akuyenera kupanga withdraw malo amene analanda imeneyi ndi pulani yochokera ku ukraine koma kodi russia ivomereza zimenezi potengera ndi mawu a dmitri peskov mneneri wa putin watiuza kuti zimene akuganiza ukraine ndi zoseketsa chifukwa russia ilibe nthawi yopanga withdraw madera amene analanda adzakhala akulamulira mpaka kalekale 2023 zelensky amakana mtendere ndi kumalimbikitsa nkhondo lero chifukwa choti alibe zida komanso ndalama wayambapo kupempha kuti pachitike zokambirana za mtendere ndiye russia ikunena kuti zimenezi sizitheka ayendera inyankuleke apitiriza kumenya nkhondo chifukwa ali ndi zida ndalama komanso asilikali okwanira tamva mawu kuchokera kwa mmodzi wa akuluakulu asilikali ku america army chief of staff general randy george watiuza kuti russia ndi akamuna akuchita bwino kwambiri ku ukraine iyeyu wachenjeza nato kunena kuti isamuderere Putin chifukwa wapanga improve mu zambiri. Mwachidule, NATO ndi America ayamba kuvomereza kuti Ukraine singagonjetse Russia. Iwo akuyenera kuchita chotheka pothandiza Zelensky kuwina nkhondoyi. Popanda thandizo la America ndi NATO, Ukraine ili chabe pamaso pa Putin.